mmodekwe taa ebighị ebighị mpa na mpa ịkwapụ ịkwachi ịkwapụ ịkwachi ịkwapụ ịkwachi taa pụchali ọsọ kedu onye a na-ekwu okwu ya ọsọ address ndị bloggers niile nwoke kwụ n'ọkụ ofu onye etiela igbo niile na world map taa evangelist ebuka obi ka m kwụọla ya mgbịrịmgba na ntị ya drọ oke ịkwụ na ọkụ iso ada esi eweli igbo bụ ngọ nke ime jụọ oyi gị ime ọzọ daddy ọ sị dọọlụ gị gen taa fuel galagodo ọnụ m ga-adọlụ gị gen mpadụkwu ya anwele ya nwayọ ya amazi na besi ọkwa daddy ala esi igbo bụ ngọ ladies and gentlemen ọ mụwa ka a na-akpọ DJ Zintus ya amazi onye eziokwu na m ga na-ekwu eziokwu na eziokwu bụ ndụ eziokwu bụ ndụ nwanne m ife ji maka ya bịa taa bụ maka nwoke a na-akpọ evangelist Ebuka Obi ọ na-ada ọ na-afịọ ọ na-ada ọ na-afịọ ọ na-ada ọ na-afịọ taa nwanne Facebook niile ndị bloggers niile unu kwesịghị unu bịakọ ọnụ unu a unu ebulu ezigbo moto yes na m kwuo ya m kwuo ya ị ga-eti m ife bloggers niile unu ekwesịghị unu gbakọ ọnụ ọnụ unu ebulu ezigbo moto moto nwee level na agabuke unu ruo Zion ministry unu awelu moto a gaa sị Zion we are dedicating this moto to evangelist Ebuka Obi all the bloggers Igbo bloggers niile wee na Facebook unu ebuli moto gaa bugara Ebuka Obi because that man agba egwu unu ezigbo ego yes na ị mazị ka o si adị ọ bụrụ na ị postrọ Ebuka Obi ị ma nwe view ọ bụrụ na ị postrọ Ebuka Obi ị ma nwe comment nwanne unu ji nwoke a cash out m kwuo ya ị ga-eti m ife nwanne bulunu moto gaa bugalụ that man si ya nna daddy thank you sir thank you sir ụmụ igbo ka ihe na-eme anyị ka ihe na-eme anyị ka ife anyị na-achụrụ our own why are we killing our own ka ihe na-emezi ọ mmadụ kwuo eziokwu ọ nwụrụ n'obodo a why are we fighting our own ebuka obi satara ike ebuka obi satara ike my brother ọ dịrị gị easy ịsata ike gaa sata nke gị na what are you not telling me not one million not two million ị ma how many millions of people na-abịa na nke Ebuka Obi ee eh, o wee welu nne ike ya niile wee na-akpọta nnọọ ndị crowd niile na ike nwa na ọ satara asata ọ dịrị gị easy na my brother ị lapụ ịga sata nke gị gaa satanụ your own na ka ọ satara ike o ji egbu ndị mmadụ ọkwa ndị Igbo anyị a ka o ji ya enye aka factory niile dị na Zion ministry almost half of 98 of them bụ ndị Igbo na-alụ there hospital e nwe na na Zion ministry 98 percent of people na-alụ there bụ ndị Igbo why are we fighting our own ka ihe anyị na-afightla our own kedu ife a ga-eme unu bụ ndị Igbo meta unu mma ee kedu ife a ga-eme unu meta unu mma ofu onye ji anointing chineke nye ya wee na-azọ ndị mmadụ ndụ were ego chukwu nye ya na-eme charity work everyday bịa Zion ọ bụrọ mmadụ ofu ofu mmadụ ọ bụrọ mmadụ ịbụa a nọkata e nye mmadụ 500,000 800,000 1 million na-asọpọtụ ndị mmadụ ladies and gentlemen kedu ife a ga-eme ụmụ Igbo meta unu mma unu were aka na-afight Ebuka Obi for what nwanne ọ bụrụ na ị nidiri ego pụta public sị Ebuka Obi nye gị ego ka a malụ ka a ya-esi nyere gị aka nna ahụ onye kwuo ebe isi na-awa ya ebe kwuo ebe ọ na-aya e wee malụ ọgwụ a na-enye ọ bụ isi na-awa gị e nye gị paracetamol enwe ọ bụrụ na ego ka ị nidi pụta kwuga kwuga na ị nidiri ego nwanne sọsọ ndị mmadụ Zion Zion Zion member na-abụ ya esettlego your case nwanne ya nabagodi ịga zulu ike afọ ụzọ ọbụla ị pụta Facebook ị na-akọyeri akọyeri what are you not telling me afụ m nke pụta na-aga na mmiri na-eme nke a na-eme nke e nyelụ ebuka one month e nyelụ ebuka two months nwanne m ka na-eche gị o two months gị agakwala ọ na anyị na-achọzikwa ịba disemba na o nwebekwa ihe anyị fụ onye pụta ọ na-akọyeri onye pụta ọ na-akọyeri why are you fighting ebuka obi ị na-amaghị heat na-egbu m adị adị m eficha heat iwe na-ewe m o bịa unu ncha niile na-ekwuyeri ife a niile unu na-ekwuyeri none of you ọ nwere onye m fụgo na-eri ezigbo nri none of you o nwere onye m fụ na-eri ezigbo nri see my advice to all these bloggers na-ebugharị all this nonsense watchịanụ life of jpac comedy watch the life of jpac comedy since jpac ja- ja- join zion ị fụ na nwoke na-erizi ego na ahụ nwoke kwụ n'ọkụ na nke ikpeazụ how much is 10.2 billion ị ya-ama sị na ahụ nwoke akwụ ego n'ọkụ nwoke na-erisi ego ike nwoke enwego ezigbo kọ- fụ unu ncha niile unu dị mma igwu ya aka m were aka naabọ m gwupịasị unu ncha niile anya unu all these bloggers na-ebugharị na Ebuka Obi mee nka na Ebuka Obi mee nka kama basko i nwelụ maka i nwe data obere nta i wee pụta na Facebook ị na-akọyeri ọnụ mbọsị m ga-enweta unu ee uche unu dịkwa ya ahụ uche unu dị ya unu bụ ndị Igbo unu fight is na our own gbuo dike mbọsị unu gbuo dike mbọsị ọgụ kezi onye ga-anụsịrị unu ọgụ Ebuka Obi chọ ibunata Zion Ministry to East na a na-agba ya mgba ya ebunata ya nke a jikwa eme nke ejikwa eme ngwa watchịanụ Zion Ministry ị na-abịa Zion Ministry o nwe ụzọ ị ya-agba ị fụ na ụzọ adịrọ mma gọọmenti achọrọ ịlụ ya a na-achọ ka Ebuka Obi wepụta ego ka ọ lụọ ọdụ ụzọ amakwa m ka a lụgo ya mana oge m galụ last na Zion nwanne dị ụzọ adịrọ mma ụzọ adịrọ mma ọ sọ na Lagos a ka ị ya-apụta fụọ onye Igbo ebe pọtọpọtọ dị swampy area onye igbo pụta kpogide ya aja kpogide ya aja kpochie ya aja lụọ ya ụlọ why o ji dị ona but ịbata east ịbata east anyị nwere ezigbo ụzọ anyị nwere ezigbo anị solid land ndị be anyị a na-abịa na Lagos eme investment a fụzị onye chọ ibudatalụ anyị investment ya n'ala igbo unu na-asị ya ebunatana unu na-agba ya mgba why are you people like this Ebuka Obi wepụta ego lụọ ụzọ a kịta kee ndị ọ banyere ọkwa ndị Lagos alụọlụ fa ụzọ everywhere develop all their land fa na-eme enjoy anything can happen at any time ntị adịkwa anything can happen at any time lapụnụ nwoke a ka o bunatala anyị Zion na east ka anyị webe aṅụrị ịma mmadụ one ga-esi na this Zion ministry wee weta job ma ọ bata na east ịma ndị ga-esi na ya elibe ezigbo nri connection abịaba na what are you not telling me what are you not telling me airport anyị adị fucking busy 247 ladies and gentlemen let's embrace the truth stop fighting your own ụmụ igbo stop fighting your own ụmụ Igbo nwanne ị sị na ike dị easy ịsata gaa sata ike o ụfọdụ asị na ọ na-eme arrangee ọ na-eme arrangee gịwa na-ekwu na ọ na-eme arrangee ị ga-emepewu ministry ị ga-adọtawu crowd ya fọzi ime arrangee miracle hai o, iwe na-ewe m mgbịlịmgba na-ada m n'isi sumodekwe nwanne gị kwa ntị ụmụ igbo ụmụ igbo onye gbukwana ife o ji dị ebube onye gbukwana ife o ji gbuo ebube Ebuka Obi is a legend Ebuka Obi is a hero nwanne nke onye ọbụla na-eme whether reverend father whether pastor whether dibia once na ịkwụba aka gị ọtọ let's support our own once na ọda egbu mmadụ once na ọda eme ihe ana na-asọ nsọ na o ji ya enyelu ụmụ ogbenye aka

Kwube na eziokwu, ị na-ekwu eziokwu, eziokwu bụ ndụ. Ọ bụrọ oge ị bịa were magomago because of ego na a ya-enye gị, mmadụ nye gị ego ọ sị gị pụta gị kwujọọ Ebuka Obi, ị mapụta social media ị na-ekwujọ Obi Ebuka Obi. Uche gị ya adị ya o. Ada amakwa aka ebe a na-ebe aka o. Ada amụ aka ebe a na-ebe aka ebele ya aka ka ịda afụ ụzọ na ịda anụ ife. The last the last thing eme na the last ekpere eme na Zion ministry ị fụ ego ole ndị United States wete sọsọ one set wetegodi one point something billion ego ahụ abụ enye gị till your life ị nwụrụ ị ga-erichali ya odogodi gị anya na otu Ebuka Obi nọ na Ebuka Obi worth more than 20 billion how much is money nwanne ada amakwa aka ebe a na ebe aka nwoke were anointing nwoke ji ego nwoke were contact maka mbọsị ọ ya elote gị ọnwụrụ gị na anwụkpuo gị ebe ọ ya awụkpu gị ma fụkwe n'igwe anya bloggers aka ka m na-adọ unu na ntị sepụnụ aka ebe Ebuka Obi dị sugbodekwe ka ọ dị m